foli kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlalen kelen kelenna ma maa o maa k'e de sɔgɔlen don nin wagati na orotalali jabaraniso la rntv an bɛ aw fo k'a fɔ a ye ko k'aw bisimila min ye bi don kibaru sɛbɛn kunnafoniya kɛnɛ kan bi don kibaru sɛbɛnw kunnafoniya la an bɛ o daminɛ ni min ye Indépendant ye a ka bi araba bɔli la utukalo tile tan ani seegin min ye la rédaction olu ka fasiri don k'a jira k'a fɔ ko min ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye eh, banbaganciya wale o b'an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ ka fara o kan min ye kasara cɛjugu olu fana bɛ ka kɛ segu ta ale tɛmɛnen kɔfɛ min ye kulukoro mara kɔnɔna la eh, direction régionale de la protection civile min bɛ kulukoro olu kɔni ye kibaruya bila k'a fɔ ko juye kalo tɛmɛnen na min ye maa tan ani naani olu de bɔnɛna u ni na sirabakan kasaraw bilan kɛlen kɔ la o nɔgan na sa min ye maa kɛmɛ naani ani tan duuru olu de kɔni jogina o kuma o ye bi eh, kunnafoniyaw don kibaru sɛbɛn kunnafoniya a daminɛ Indépendant ka o sirabakan kasara kunnafoniya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Indicateur du Renouveau an bɛ ale ta a ka bi araba bɔli la utukalo tile tan ani seegin san ba fila mugan ani kelen maa min ka fasiri don o ye adama jabate ye adama jabate ko ko min ye maliden bɛɛ lajɛralen jigitigɛlen don ka bɛɛ gan i kamana na bi ka da kan min ye jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye ibk ye ale kɔni ka fangabila o sanyɛlɛma o ye bi ye eh, ka kɛɲɛ ni o kow ye sa min ye eh, sɛbɛnnikɛla ni o ye adama jabate ale kɔni bɔra ka sɛbɛnni kɛ a ko kan ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye camancɛ fanga a tako sabanan ye eh, mali kɔnɔna la eh, ka daminɛ kabi san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kelen marisi kalo la fo ka n'a bila marisi kalo tile mugan ani fila san ba fila tan ani fila la K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko camancɛ fanga sabanan o nin ye a tako naaninan ye ni o bɛ quatrième transition ni o bɛ o kofɔ kabi an ka jamana kɔnɔ yan nɔ kabi mɛ kalo tile mugan ani naani san ba fila mugan ani kelen na min ni a ɲɛmaaya tun bɛ eh, Ba Ndaw ale bolo ka fara a ka premier ministre kan Muktar Wani o tun ye camancɛ fanga tako sabanan ye a tako naaninan kɛra min ye kolonɛli asimi koyita ale fɛ ale min yɛrɛ tun ye ba ndaw ka vice président ye ni o ye ɲɛmaa dankan ye eh, wagati minnu na eh, kudeta ni o ye ibrahim bubakari keyita ka fanga dafirili ni o bɛ o kofɔ ka malidenw ladɔnniya k'a fɔ min ye eh, camancɛ fanga in yɛrɛ a kan ka kuncɛ février kalo nata la san ba fila mugan ani fila la min ye sɛbɛnniba ka fɔ la ibrahim bubakari keyita a ka fanga kɔni dafirila maa minnu fɛ o de ye junte militaire ye ni olu ka kulu tɔgɔ ye conseil national pour le salut du peuple cnsp maaw fɛ min ni a ɲɛmaya bɛ asimi koyita bolo eh, ka fara o kan sa min ye wulikajɔ wɛrɛw kɛra jɛrɛjɛkulu wɛrɛ fɛ n'a bɛ fɔ a ma mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques damusola n'a bɛ fɔ a ma m5 rfp o maaw fɛ ni o ɲɛmaya fɛnɛ dɔ tun bɛ choguel kokala mayiga bolo nin wagati na ni ale an ka jamana premier ministre ye ka fasiriba ka fɔ la ko ka kɛɲɛ ni o dakun ninnu ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ ale ka eh, fanga dafirili o sanyɛlɛma bi utukalo tile tan ani seegin na u kɔni wulila ni ka munumunusaalo ko boloda fasiriba ka fɔ la a sera maa min ma o de ye amadu faran samake ale ye fare an ka wuli o politikitɔn o maa ye ale k'ale bɛ se ka mun fɔ min ye ibrahim bubakari keyita ka fanga kɔ a bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ a bɛ se ka mun fɔ fanga kɔfɛ fasiriba ka fɔ la min ye amadu faran samake a y'a jira ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ka fɔ ko jamanakuntigi kɔrɔ ibk ka fanga wagati kɔni tun kɛlen bɛ min ye janɛmɛ ye maaw bolo ko nka ka kɛɲɛ ni o wagati in ye ko fɔ k'a fɔ a se fo sisan ko ale kɔni bɛ se ka min fɔ ko yɛlɛmaba ma don a ko la ten nka ko olu bɛɛ lajɛlen ka laɲini min ye camancɛ fanga nasira la u b'a dɛmɛ u seko ni u damayira la walasa mali bɛ se ka kɛ mali kura ye banbagaciya wale jugu minnu bɛ ka kɛ mali kɔnɔ fu bɛ se ka siri olu dan na cogoya min na ale ni fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ cogoya min na jamana kalata minnu bɛna kɛ eh, donna nataw la olu bɛ se ka kɛ jɛlenya ale ni eh, tilennenya kɔnɔ cogoya min na nin tun ye adama jabate ka fasiri ye indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Indicateur du renouveau ale ka kunnafoniyaw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni an bɛ nouvel horizon ta ɲɛdan kura a ka bi araba bɔli la utukalo tile tan ani seegin maa min ka fasiri don o ye tuguna a tarawele halisa o kunnafoniya kelen min ye utukalo tile tan ani seegin san ba fila mugan utukalo tile tan ani seegin san ba fila mugan ani kelen o ye min ye ibrahim bubakari keyita ka fanga binni o sanyɛlɛma ye ka kɛ ni o ye sa eh, min ye camancɛ faamaw olu kɔni sigira sen kan walasa cogoya min na lakana o bɛ se ka sabati nka ko min ye maliden bɛɛ lajɛralen gannen don i kamana na ka d'a kan kabi o fanga dafiri fo ka se bi ma ko yɛlɛma kɔni ma don ko foyi la e, lakana fanfɛla bɛ o la ale ni min ye ko caman wɛrɛ b'o la min ye fasiriba ka fɔ la e, sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu y'a jira k'a fɔ ko camancɛ faamaw k'u kan k'u sinsin fɛn fila kan o fɛn fila la fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ka lakana ko sabati mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛralen fɛ ale ni a filanan o ye min ye o de ye eh, min ye jamana kalata minnu bɛ nali kɛ olu ka se ka kɛ jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna la ka fasiriba ka kɔrɔfɔ la ko ka kɔn o ɲɛ min ye camancɛ faamaw eh, kalo tan ani seegin o de dilen don u ma walasa cogo min na u bɛ se ka nin dakun fila min bɔlen filɛ k'a fɔ u bɛ se ka eh, olu lawaleya cogoya min na nka ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o kɔni tɛna se ka kɛ ka d'a kan min ye kalo tan ni seegin k'a ka dɔgɔ min ye camancɛ fanga maaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako o lasabatili la ale ni fɛn min ye ka eh, jamana marabolo koɲɛw olu sabatili la eh, ka fara min ye eh, politikiko politikimaaw ka politikiko kumaw olu fɛnɛ lasabatili la ko o bɛna kɛ gɛlɛyaba ye nka ko min ye camancɛ faama ɲɛmaaw u kɔni tɛ ka se ka nɔ bɔ ko la eh, ka ka taa sɔrɔ ko n'a jirala k'a fɔ min ye ibrahim bubakari keyita jamanakuntigi kɔrɔ ale wulila ka bɔ fanga kunna ka kɔrɔmasuru kɛ mun ye ko a tɛ ka se ka jeniyɔrɔ fin lakana ko o sabatili la eh, jamana o kɔnɔna la ale ni dakun caman wɛrɛ ni o bɛ tali kɛ malidenw yɛrɛ ka bunhadamadenya o sabatili la dunkafa o nasira la ka fara o kan min ye union nationale des travailleurs du mali damasɔla n'a bɛ fɔ a ma untm ni o bɛ foroba cakɛda maaw kofɔ k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tun ye kan ka da kɛ ka ale ni kumaɲɔgɔnya u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko ban o si ma se ka sabati camancɛ fanga maaw fɛ ka fara o kan min ye confederation syndicale des travailleurs du mali ni o ye cstm ye ko olu fɛnɛ ye wulikajɔw boloda ni o bɛna kɛ baarabila ye min bɛ taa lɛrɛ bi wolonwula ni fila bɔɲɔnko la ka daminɛ ntɛnɛndon utu kalo tile bisaba san ba fila mugan ani kelen fo kɔnba ni u ka laɲiniw ma sabati olu kɔni bɛna baarabilaw ko nun don o wagatiw la ka fara o kan min ye lakɔlikaramɔgɔw ka eh, lafisali tɔnjɛkulu n'a bɛ f'a ma la synergie des syndicats d'enseignement de l'éducation nationale signataire du 15 octobre 2016 kan ko olu fɛnɛ ka gɛlɛyaw u bɛ sen na min ni kumaɲɔgɔnya k'u tɛmɛna u ni eh, jamana gouvernement marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre Docteur Choguel Kokalla Maïga ko a kɔni ma se ka olu ka laɲiniw sigi sen kan o kama ko min ye filenfiyɛ o kɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la ka fara o bɛɛ lajɛlenlen kan ko min ye lafasali tɔn wɛrɛw bɛ yen minnu ni olu fɛnɛ bɛ ka wuli ka jɔ u senw kan ka u jɔ u kɛlɛkɛbolo kan ka da kan a bɛɛ laɲini kelen de ye min na u ye laɲini minnu kɛ ni olu bɛ se ka sabati ka sigi sen kan Eh, sɔrɔ o binaku la ko min ye maliden bɛɛ lajɛlenlen kɔni gannen don i kamana na ka da kan maa si tɛ se ka da la dumuni sɔrɔ k'i fa a la i n'a fɔ kɔrɔlen cogoya min na ko fasiriba ka fɔ la min ye nansansegu kɔni wo bɔlen don ka da kan min ye nafɛnw kɔni fɛnɛ gɛlɛyalen don fo k'a fɔ a to ten ko ninnu dakun damadɔw de kan ka kɛ min ye camancɛ fan maaw ka wulikajɔ ye ka nɔbɔ nka ko eh, ka kɛɲɛ ni nin si nɔbɔbaliya ye ko maa bɛ se k'a fɔ kɔni ko yɛlɛma ma don kow la kabi ibrahim bubakari keyita ka eh, fanga o o jasora ka bɔ yen maa min ka fasiri don o ye toguna a traoré nouvel horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la n'i ye nouvel horizon bila min na fɛn min ye indépendant kɔnɔ a ka bi araba bɔli la utukalo tile tan ani seegin maa min ka eh, fasiri don o de ye eh, fɛn min ye abdul dembélé ka an ka taa eh, min ye kalanko ale binaku kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔlikaramɔgɔw ka lafasalitɔn min ba ye n'a bɛ fɔ a ma la synergie des syndicats de l'éducation ɔ ko olu kɔni kɛ mɛ ka wulikajɔw boloda ka kɛɲɛ ni kunu tarata ye ni o bɛnna utukalo tile tan ani wolonfila ma u kɔni ye kunnafonidibaro o sigi u yɛrɛ jabala la min ye madinɛkura kunnafonidibaro in a tun sigilen bɛ mun kan min ye ni lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔnba ye o ɲɛmaa ye ni o ye usumani alimudu ture ye a kɔni ye kɔrɔfɔ ta k'a jira k'a fɔ k'u bɛ ɲangini ta ni ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye dankari kɛ eh, lakɔli karamɔgɔw la eh, wagati min na u y'a fɔ k'u bɛna u ka baarabulaw olu nun don ka kɛɲɛ ni o ye sa ko a bɛ o ɲangili ta ni ka camancɛ fan maaw sɛgɛrɛ ka tila k'a jira k'a fɔ fasiriba ko a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ eh, ko fɛn min ye camancɛ fan ma ɲɛmaaw ko u kɔni ye a wulikajɔ sabati ka min ye lakɔlidenw ka kiimɛli ni o ye ɲɔgɔndan ye ko ka o laɲɛnamaya cogoya min na diyagoya ni fin na ka d'a kan ko maa sugu bɛɛ dɔ u y'o ta minnu bɛ se ka lakɔliden ninnu lakɔlɔsi u ka ɲɔgɔndan in kɔnɔna la min ye gardien bɛ o maaw la mécanicien b'o la ko min ye lakɔlidenw yɛrɛ b'o la ka fara ko min ye maa kalanbaliw kan ko olu kɔni bɛ o waleya in kɔn ka fara o fɛnɛ kan min ye eh, lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn a kuma lasela a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye wulikajɔw kɛ u ni min ye société civile maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara min ye parti politiki tɔnw kan ale ni jɛrɛjɛkulu ee faîtière de la presse ka fara min ye dɛmɛbagajɛkulu wɛrɛ kan minnu ka wulikajɔ ye kalanko ye nka ka fara o fɛnɛ kan min ye camancɛfan maa ɲɛmaw ko u n'u fana ye kuma falen falenw kɛ cogoya min na fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ olu ka koɲɛw la ni o kɛra eh, sariya dɔ sigili ye sen kan ni o ye article 39 ye ka ale sigi sen kan nka ko ba min ye camancɛfan maa ɲɛmaw u kɔni ma kala don u ɲin na ka bɛn ni article lawaleyali ye ka fara o fɛnɛ kan eh, min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn eh, u ka eh, kuma lasela ni o ye usumani alimudu ture a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ye ko lakɔlidenw ka ɲɔgɔndan o tun bɛna kɛ papiye min kan n'a bɛ fɔ a ma ko u ka sujɛw ko olu ye fuite kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko u ye u ka sɛbɛn ninnu ye yanni u ka don u ka ɲɔgɔndan eh, so kɔnɔna la ko o dun ye waleya waleya min man ka kɛ wa k'a jira k'a fɔ ko o ɲɔgɔndan sɛbɛn in ko mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛrɛlen fɛ ko olu ka jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko o sɛbɛn ninnu tɛ kelen ye a dun jirala k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan sɛbɛnw u kan ka kɛ kelen ye ka d'a kan ɲɔgɔndan bɛ kɛ mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen lakɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o fɛnɛ kan min ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn ka kuma lasela ni o ye alimudu ni o ye usumani alimudu ture ka kuma kuncɛ eh, kunnafonidibaro in kun kan a y'a jira k'a fɔ ko a kɔni bɛ foli ani bonyamasegin ta min ye ka maaw sɛgɛrɛ minnu bɛ u kɔkɔrɔma don u ka nin baara ninnu na eh, wa ko ɲangini a bɛ o ta fɛnɛ ni ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ administrateur scolaire kofɔ maa minnu ka ca bɛnnen don eh, kalanko binaku kan kalanko lafasali ma ko olu kɔni bɛ eh, ɲangini ta k'u sɛgɛrɛ ka da kan mɔgɔ ma de k'i bɛ wuli k'i jɔ k'a jira k'a fɔ ko i sen tɛ olu ka eh, jɛrɛjɛkulu in ka laɲini na olu kɔni bɛ ɲangini ta ni ka i sɛgɛrɛ maa min ka fasiri don o de ye abudulayi danbele ye indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la o kunnafoniya kelen kun kan min ye soir de bamako an bɛ ale ta a ka bi bɔli la maa min ka fasiri don o ye sitan kone sitan kone ko ka kɛɲɛ ni eh, kunun ye min ye lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn u kɔni ye kunnafonidi baro sigi u jabala la eh, u ka kumalasela ni o ye usman alimudu ture a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko eh, artikili 39 ni olu ka wulikajɔ ye o de sabatili ye ka se ka o ɲɛfɔ ko o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ eh, walasa lakɔlikaramɔgɔw u ka sarakow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u ka saraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛɲɛ cogo min na mali baarakɛla tɔw ka sara cogoya la ani mali marabolo fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ wa fɛnɛ ko artikili 39 in kɔnɔna la fɛnɛ ko a ka laɲini dɔ fɛnɛ ye lakɔlikaramɔgɔw bɛ to ka baarabila banbali minnu kɛ ni o bɛ gɛrɛfu kofɔ ko ka dan sigi olu la artikili 39 in kɔni kɔnɔna ko bɛ tali kɛ o dakunba fila kan ɔ ka maaw ladɔnniya k'a fɔ ko olu ka nin artikili in ko min ye binkanni wale t'a kɔnɔ min bɛ se k'a fɔ ko maa bɛ eh, ɲangini wale ta ko olu sɛgɛrɛ ko wa min ye sunyɛni fɛnɛ tɛ a kɔnɔna la ka d'a kan ko a jɛlen don ko a kuma fɔra min ye u ni guvɛrɛnɛman ni ɲɔgɔn cɛ nka kuma fɔli a n'a lawaleyali ko olu kɔni ma sira sɔrɔ fɔlɔ a fɔli a n'a lawaleyali o ma kɛ kelen fɔlɔ ka d'a kan a lawaleyali o kɔni ma sen sɔrɔ fɔlɔ ka kɛɲɛ ni o kuma in de ye kɔni ko eh, min ye olu kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ ko eh, olu bɛna min ye baarabulaw kɛ u y'a daminɛ ka ban yɛrɛ wa ko a bɛ welewele bila sinɛriji lakɔlikaramɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛrɛlen ma ko min ye u sen kana ye eh, surveillance n'o ye ka denmisɛnnin ninnu ka u kɔlɔsi u ka ɲɔgɔndan u sen kana ye o kɛnɛ kan wa min ye correction ni o ye u ka ɲɔgɔndanw tali ye k'u lafɛsɛfɛsɛ eh, ka a papiyew ka u lajɛ min ni sababa bɛ bɛn ko min ye lakɔlikaramɔgɔw kana se o si kɛnɛ kan minnu bɛ olu ka lafasali tɔn in na sitan kone ka sɛbɛnw la a y'a yira k'a fɔ min ye lakɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn in kumalasela ni o ye usman alimudu ye k'a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni hakilinata de ye ko min ye camancɛ fan maa minnu bɛ yen nin wagati in na ko u ma lakɔlikaramɔgɔw u ma a ɲini k'u ɲaci dɔn u nafa ye mun ye u kan ka wulikajɔ jumɛn kɛ faso tagaɲɛli la ko ban ko nka ko n'u kun wulila ka jɔ ka o ko ɲɛɲini k'o dɔn ko min ye samasamali min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ko o kun tɛna kɛ wa ka k'a b'a kɔn fɛnɛ maa minnu u ka lakɔlikaramɔgɔ minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ mali marabolo wɛrɛw la wagati min na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna baarabila ninnu boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kimɛliw ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan u kɛlen k'a jira k'a fɔ k'u bɛna ɲɔgɔndan ninnu bali ko min ye finitigilakaw ye dankari kɛ lakɔli karamɔgɔ damadɔw la fo ka taa dɔw lase min ye e, kasolatagaw ma ko ale kɔni bɛ o waleya in kɔn e, nin tun ye fɛn min ye sitan kone ka fasiri ye le soir de bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la ka bi dɔnkibaru sɛbɛn kunnafoniya ninnu kuncɛ sa an bɛ segin ka na independant kɔnɔna la maa min ka fasiri don o ye abdulayi jara ye Abudulayi Jara ko an ka taa an ka jamana marabolo sabanan na Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kucala ale gun kan ka kɛɲɛ ni min ye ntɛnɛn su ka dugujɛ tarata la utukalo tile tan ani wolonwula ko min ye bamaganciw kɔni ye susuli kɛ tuguni ni ka u kunda Kucala poste de contrôle kan ɔ ka kɛɲɛ ni o ye sa ko min ye eh, bamaci ninnu yɛrɛ u kun sɔsɔlen don kosɛbɛ maramafɛnw na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko maa kɔni ni ma to nin ko in na nka bamaciw u ye cɛnni kɛ k'a dagosi bonya ka d'a kan min ye bolimafɛn sen fila o den naani u kɔni ye ta wuli o la ka fara min ye poste de contrôle yɛrɛ ale so in kan ka tasuma don olu bɛɛ lajɛlen na ale ni cɛnni caman wɛrɛ u ye minnu kɛ ni ka sɔrɔ ka boli ni ko o boloda an bɛ waati min kɔni na i n'a fɔ sisan ko min ye bamaganci ninnu u kɔni nɔ ma bɔ fɔlɔ fasiribaa ka fɔ la eh, jateminɛw kɛra ka bi wagati jan ko bamaganci jɛkulu dɔ bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko gsim ko olu de kɔni bɛ eh, sikaso marabolo la nin wagati in na ka bi tile dama dama nka fɛn min ye ka kɛɲɛ ni kunun ta in ye olu maaw kɔni lakanatigilamaa minnu bɛ kucala poste de contrôle la olu y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kabi wagati jan nka fɛn min ye u kɔni ma se ka nɔbɔli o boloda u kun kan ka d'a kan ko ka kɛɲɛ ni o wagati kofɔlen in fɛnɛ ye kucala marabolo damadɔ bɛ yen ni o ye yoroso kuri bura ani sanso ko u ye susuli kɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu fɛnɛ na u sen fɛ nka ka fara o fɛnɛ kan min ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko bajangara ale marabolo kɔnɔna ka fara jene kan eh, ale ni piɲari bana ani maribugu ko min ye ntɛnɛndon eh, an ka donsow olu kɔni fɛnɛ sera ka tigɛ ta k'a da banbaanci damadɔw kan min ye maramafɛn minnu tun bɛ u bolo ka se ka tigɛ ta k'a da maramafɛn ninnu kan ka maramafɛn ninnu k'u si latunu nin tun ye eh, abdulayi jara ka fasiri ye indépendant kɔnɔ a ka bi araba bɔli la utukalo tile tan ani seegin nin bɛ dan sigi bi donkibaru sɛbɛnw kunnafoniya la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye asura ye an b'a ɲini ala fɛ asura caman b'a bolo a k'o yira an kɛnɛma na a ka labanko ɲuman k'o kalifa an na a k'an fatu silamɛya kan an bɛ aw fo aw ka filɛliko ɲuman na faamuyaliko ɲuman o ɲininen don aw fɛ aw kana ɲinɛ k'aw abɔne an ka chaîne youtube la orotalali ale n'an ka page facebook orotalali ka tila ka foli kurakuraya k'a di aw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la an bɛ orotalali baarakɛla bɛɛ lajɛlalen fo ma ɲinɛ n ka jatalaw kɔ ni o ye mamadu yatasayi ka fara ayisata kunbati kuyate kan n bɛ n karamɔgɔ bɛɛ lajɛlalen fo ni fili min bɔra kunnafoni ninnu kɔnɔ o ye ne kalanden ka fili hakɛto ɲini o bɛ kɛ aw fɛ ala ka mali suma